Tá súil agam go bhfuil sibh uilig go maith agus go bhfuil sé ag teacht agaibh in ainneoin a bheith gearrtha amach ón tsaol leis an chóvid agus achan uile rud a bhain dó. Le cuidiú Dé tá rudaí ag éirí níos fearr agus achan duine ag fáil an vaccine agus go mbeidh samhradh measartha maith againn. Tá mise ag dul a labhairt libh inniu ar dhánta diaga a bhaineann le traidisiún na Gaeilge thart fánár gceantar féin, Cloich Cheann Fhaola agus na Rosa agus Gaoth Dobhair. Agus leoga tá na hamhráin seo le fáil fríd an tír uilig agus. tá siad iontach deas ach in amannaí ní chluintear iad rómhinic sa lá atá inniu ann agus sílim féin gur mór an trua é sin siocair chomh deas agus atá siad. Tá muid ag comóradh 500 bliain ó rugadh Colm Cille i mbliana agus is mar chuid den tsraith léachtaí ar an ábhar sin atá mise ag caint libh. Ach níl mé ag dul a bheith ag caint an oiread sin ar Cholm Cille. fhéin, ach fear mór spioradáltachta a bhí i gColmcille agus bhí dúil mhór aige i gceol agus tá mise ag dul a cheol cúpla iomann nó cúpla Amhrán Beannaí a bhí againne thart anseo. Níor luadh Colmcille go mórán ins na hamhráin sin, Sí'n Mhaighdean Mhuire i gcónaí a bhí chun tosaigh i gcuid mhór de na hamhráin sin. Siad na mná is mó a cheol na hamhráin seo agus siad a choinnigh iad agus a déarfadh iad ag amanna áirithe den bhliain, go háirid Aoine an Chéasta agus amanna mar sin. Ba ghnáth iad a cheol ag faireacha fosta agus bhí baint acu don chaoineadh a bhí iontach coitianta fad ó shin. So an chéad cheann a bheas agam inniu baineann sé le Nóra Ní Ghallchóir, bean as an tSruthán, a bhí ina cónaí ar an tSruthán a tógadh ar an Cheathrúin. Nóra Dhonncha Uí Ghallchóir a bhí uirthi nuair a bhí sí ina cónaí ar an Cheathrúin agus amach ina cuid daicheadaí phós sí fear darbh ainm Tadhg Ó Gallchóir, as Mín an Mhadaidh, ar an tSruthán agus Bhog sí anonn ansin. Bhí pá, bhí Tadhg pósta roimhe, ba í Nóra an dara bean a bhí aige agus ní raibh clann ar bith in sa dara pósadh ach bhí clann ar an chéad phósadh agus thug sise aire do na páistí sin. Thug sí seacht bpíosa ceoil cráifeach do. Shéamus Ennis in sna daicheadaí nuair a bhí sé ag obair do Choimisiún Béaloideas Éireann agus seo ceann acu, Glóir atá ann, glóir do Dhia, agus murab ionann agus an Ghlóir a chluinimid ag an Aifreann achan uile Dhomhnach, sé sin Glóir do Dhia sna harda, síocháin do lucht a pháirte, molaimid thú, móraimid thú, adhraimid thú. Tá an Trionáid luaite ann, an Trionáid Ró-Naofa agus. an Mhaighdean Mhuire agus sin rud eisceachtúil dar liom féin. Ní, chan, mórán glóir, glóirí ná cineálacha den ghlóir den phaidir sin a gcluinfidh tú ómós á thabhairt don Mhaighdean Mhuire iontu. Seo anois an dóigh ar scríobh Séamus Ennis síos é ó Nóra i mí Eanáir, 1940 is a dó, sílim, agus bhí Niall Ó Dubhthaigh, Niall an Bhéiceara, as an Bhealtaine ina chuideachta nuair a scríobh sé síos an t-amhrán seo agus na hamhráin eile fosta.

Ócáidí éagsúla, cuid mhór acu tórraíocha, deir tú go bhfuil sé breá fóirsteanach fá choinne Aifreann tórraimh. Amhrán beannaithe eile a bhí ag Nóra ná amhrán a dtugann siad Caoineadh na dTrí Muire air agus tá an t-amhrán seo coitianta fiú amháin sa lá atá inniu ann ach is minic gurb é leagan Chontae na Gaillimhe a bíos ag daoine. agus nach bhfuil eolas mór ar an leagan a bhí againn féin thart insa cheantar seo. Bhí bean eile insa cheantar a raibh na hamhráin seo aici, Bríd Nic Cumhaill, as Mín a'Chladaigh. Biddy Sheáin a bheirthí uirthi, Biddy Mhór fosta ainm eile a bhí uirthi, agus tá pictiúirí dithe ar shuíomh Roinn Bhéaloideas Éireann i mBaile Átha Cliath. ar an idirlíon agus níl sé i bhfad ó cuireadh cúpla ceann acu sin suas ar Facebook agus bhí go leor trácht ar an bhean chéanna. Bhí na hamhráin bheannaithe aicise fosta, bhí sí dall, Biddy, agus, ach bhí na, bhí an ceol aici agus thóg Seán Ó hEochaidh an ceol sin uaithi i 1938. Agus seo leagan de Chaoineadh na dTrí Muire a thóg Séamus Ennis ó Nóra Ní Ghallachair i Mín a' Chladaigh i 1942. Goitigí a Mhuireanna go gcuideoidh sibh liom mo leanbh a chaoineadh

Níl ann sin ach cuid den amhrán, tá i bhfad níos mó ná sin ann, ach go díreach tá mé á choinneáil goirid inniu agus má tá suim agaibh ann, dúirt mé leagan den amhrán seo do TG4 blianta ó shin agus tá sin ar shuíomh TG4 faoin sean-nós. cuid mhór amhrán sean-nóis le fáil ar an suíomh sin acu agus tá mo chionn-sa ag ceol an leagan sin agus leagan níos faide dó ansin fosta. Amhrán eile a bhí ag Nóra ná Gol na dTrí Muire agus amhrán caointe atá ansin fosta.

le linn an Charghais agus go háirid Aoine an Chéasta. Sin a bhfuil agam daoibh inniu, trí cinn de na hamhráin sin a bhí ag Nóra Ní Ghallachair agus luaigh mé fosta Biddy Sheáin, Biddy Nic Comhaill as Mín a' Chladaigh a raibh na hamhráin chéanna aici ina dóigh féin.